ndị Enugu ndewonụ alanụ deejenụ tata anyị bụrụla bata na 042 nke bụ steeti Enugu tata anyị chọrọ ilewegasị anya etu ya bụ steeti si malite ị ma na ndị Igbo tụrụ ilu wee sị ihe niile nwere mbido nwere gịnị ngwụcha tata anyị chọrọ ịmatakene etu steeti Enugu anyị nọ n'ime ya siri mee gịnị malite ọ bụ n'afọ 1991 ka esi na steeti Anambra kewapụta gịnị steeti Enugu nke anyị na-anụ maka ya tata keekwanụ onye kewapụtara ya bụ steeti n'okpuru ọchịchị onye ka e mere ya bụ nkewapụta ọ bụ General Ibrahim Babangida bụ onye bụ onye isi kewapụtara steeti Enugu kedụkwanụ okpuru ọchịchị mepụtara ya bụ steeti Enugu anyị nwere okpuru ọchịchị iri na asaa mepụtara steeti Enugu nke gụnyere Nsụka Udi anyị nwekwara Igbo-Eze South na okpuru ọchịchị ndị ọzọ mepụtara ya bụ steeti keekwanụ aha eji mara steeti Enugu ihe eji mara steeti Enugu bụ 042 ọ bụ na ụmụ ndị ọgbara ọhụrụ a nwere otu ha si ekwu okwu anaghị asị na ha nọ na gịnị steeti Enugu na ha nọ n'ebee 042 keekwanụ nri eji mara ha abacha ka eji mara ndị Enugu ị tatụnụgo ọkpa Enugu ọ na-atọkwa ihe dị egwu gbakene mbọ n'oge ọbụla ị gbadatara Enugu ka ị tatụ ọkpa ndị Enugu na ọ na-adị ụtọ nke ukwuu keekwanụ nke a ga-ekwu wee ghara ibe ya ị mara na a bịa na steeti Enugu enwegasịrị ọtụtụ ebe dịgasị iche iche nke ga-eme ka obi na-ajụ gị oyi ka ị na-enwe aṅụrị ma ị nọrọ na ya bụ steeti matakwa amata na ihe eji mara steeti anụwa bụ gịnị coal nke egwupụtara n'ebee na Udi ọ bụ ya bụ otu ihe mere eji wee na-akpọrọ Enugu gịnị Coal City matakwa ọzọ na otu ihe mere eji wee baa ndị Enugu aha anụwa a na-akpọ ha tata bụ na enwegasịrị ugwu dịgasị iche iche na ndagwurugwuru dịgasị iche iche na steeti anụwa ị lee anya ị ga-ahụ na aha ha bidoro na gịnị enu e wee tinye ya gịnị gu enu ahụ bụ n'ihi na ndị ọcha bara ya bụ aha mere gịnị anaghị akpọpụta mkpụrụ okwu a bụ lụ ha wee tinye ya gịnị nụ wee kpọọ ya Enugu mana ị lee anya ọfụma ihe ọ pụtara bụ gịnị elu ugwu nke bụ na ọ dị n'ebee n'elu ugwu etu anụwa ka esi wee kewapụta ya bụ ọmarịcha aha a bara steeti anyị bụ Enugu ọ bụrụ na ị bụ onye mara Enugu nke ọma maọbụ na ị bụ nwa afọ ala Enugu ị ga-ama n'ebe a nọ kịta bụ ebe a na-akpọ Otigba Junction ebe e nwegasịrị ihe akpụrụ akpụ dịgasị egwu nke na-enyekwa gịnị obi aṅụrị nke na-ezipụtagasị ndị na-eme gịnị ndị na-eti igba a bịa n'ihe gbasara ọchịchị na steeti Enugu anyị nwere mmadụ dịka His Excellency Dr. Chimaroke Nnamani nweekwa mmadụ dịka His Excellency Barrister Sullivan Chime nweekwa onye dịka His Excellency Ifeanyi Ugwuanyi mana onye nọ n'oche kịta a ma na-emepụtara anyị ihe dị mma na steeti Enugu bụ His Excellency Dr. Barrister Peter Mbah nwoke dị egwu na-akpa ike dị egwu otu agwa eji mara ndị steeti Enugu bụ agwa na-acha edo edo i lee anya ị ga-afụ na ụgbọala eji achụ nta ego na-achakarị edo edo na steeti anyị bụ Enugu ọ bụghịkwa na enweghị agwa ụgbọala ndị ọzọ eji achụ nta ego mana nke kacha pụta ihe bụ gịnị nke na-acha edo edo ọ bụ ya ka eji mara steeti anyị bụ Enugu i lee anya ugbu a ị ga-amata na ebe anyị nọ bụ ebee New Haven Junction ọ bụ ya bụ ebe anyị nọ kịta ma anyị ga-esite n'ebe a jee ịkọwapụtara gị ebe dịgasị iche iche mara mma na steeti Enugu sonyere anyị dịka anyị na-azọpụ ụkwụ njem a ka anyị jee nụ.

ị ga-ahụ akpụrụakpụ na-egosipụta ihe dị iche iche i lee anya nke ọma ị ga-ahụ ebe ejiri akara nsibidi wee zipụta ihe e dere ede n'ahụ ya bụ gịnị akpụrụakpụ nke na-ezipụta gịnị asụsụ Igbo nke ndị Igbo ji emekọrịta ma na-enwe mkpakọrịta n'etiti onwe ha na mgbe gboo ụfọdụ mmadụ ga-asịkwa gị na ndị Igbo enwere asụsụ ha ji ede ihe maọbụ na-ezipụta echiche ha lekwa anya mara na ọ bụ nsibidi a bụ ụzọ ochie ndị Igbo ji ezipụta gịnị mmekọrịta n'etiti onwe ha matakwa amata na e nwekwara ndị gburu ndị pụrụ iche ama ama n'ala anyị bụ Naịjirịa tata ndị nọkwara na Enugu wee too mmadụ dịka Flavour Phyno na ndị otu ha echefukwana na Mike Ejeagha bụkwa onye steeti Enugu bụ onye na-akụpụtara anyị nkwa nke na-enye anyị obi ụtọ ka mkpụrụ obi Mike zuru ike na ndokwa i lee anya ebe anyị nọ ugbu a bụ ebe a na-akpọ Hotel Presidential nke bụ ụlọ oriri na nkwari nke dị na steeti anyị bụ Enugu matakwa amata na steeti anyị bụ Enugu bụ obodo jụrụ oyi ebe ụzụ na-adịghị ebe onyeisi steeti anyị na-agba mbọ na-ahụ na ihe na-agara anyị nke ọma bụ His Excellency Dr. Barrister Peter Mbah. I lee anya ebe anyị nọ ugbu a bụ ụzọ na-eje ebe n'ụlọ ndị na-achị steeti Enugu nke a na-akpọ Government House ị ga-ewere anya gbaara onwe gị ekeresimesi nke bụ na mmiri dịgasị iche iche na-agbagasị na gburugburu ebe a iji gosi gị na mmiri anaghị akọdị ndị steeti Enugu chaa chaa chaa a ga-ekwu ole ghara ole i lekene anya nke a bụkwanụ ụzọ ọkụ na-enwuru onwe ya ọkụ dị iche iche na-enwupụta nke zipụtara na ọkụ anaghị anyụ anyụ na steeti Enugu ama m na ị kwenyere nke a ma ọ bụrụ na i bi na steeti Enugu matakwa amata na otu ahịa pụtara ihe na steeti Enugu bụ ahịa Ogbete nke dị na Holy Ghost na steeti Enugu ọ bụ ebe anyị na-azụta ihe anyị na-eri nke na-eme ka anyị na-akwọ mụrụmụrụ kwa ụbọchị ebe a ka anyị ga-ejedobe maka ihe gbasara steeti Enugu e nwekwara ọtụtụ ebe dịgasị iche iche anyị nwere n'Enugu mana ebe a ka anyị ga-eme gịnị ka anyị ga-ejedobe ọ bụrụ na o nwere ebe ọzọ ị ma biko kaba arụ tinyere ya anyị n'ọdụ ozi ka ọ dịnụ ya gaziere gị